eh, mali danbe 223 eh, ne tɔgɔ sirima bagayogo eh, an ka association dɔ bɛ yen nɔ n'an b'a fɔ a ma ko association waleɲumankɛ n'a tubabukannama ye association bonne volonté ye ne y'o ɲɛmɔgɔ ye ne y'o président ye association in ye eh, jeune diplôméw de ye minnu ye kalan kɛ eh, ka diplôme sɔrɔ ɔ o kɔnɔna na yanni baaraw ka sɔrɔ yanni an k'an sigi ten an k'an sen don an ka dugu baara la o hakilinaw de kama an ye association sigi sen kan an kana kɛ gɛrɛn na te la parce que bamanankan tɛ wa ko n'i ye n'i ye du dɛmɛ i ye sigida dɛmɛ a bɛ n'a fɔ i bɛ ka dugu de dɛmɛ parce que nin bɛɛ bɛ dugu de kɔnɔna na Bon kɔmi an sigilen bɛ segu de an ka eh, association baara fanba a bɛ segu région kɔnɔna na ɔ association sigira u ye danna da ne kan ka ne kɛ association nin ɲɛmɔgɔ ye eh, o kɔnɔna na an ye baara damadɔ kɛ baara caman bɛ yen minnu b'an kɔnɔ ka kɛ mɛ an fanga sera ka dɔɔninw kɛ olu dɔ ye jumɛn ye an ye eh, yirituruw kɛ an ye yirituru kɛ segu yɔrɔ damadɔ la walasa eh, ka se ka ja kɛlɛ eh, o kɔnɔna na an ye eh, formation dɔw sɔrɔ ani an yɛrɛ ni eh, association wɛrɛw jɛra ka eh, fara ɲɔgɔn kan kɛ ka se ka baara dɔw fɛnɛ kɛ segu kɔnɔna na o dɔw ye eh, contrôle citoyen ka formation ɲini k'a kɛ eh, cadre la cadre min n'an b'a fɔ a ma ko eh, droit et devoir i ka jo ani ka kɛta i ka se ka o o dɔn i ka se k'o fɛnɛ baaraw kɛ ɔ o kɔnɔna de la an ye avec avec d'autres associations ani association wɛrɛw an ye eh, plaidoyer kɛ plaidoyer ye laɲini ye ka se ɲɛmɔgɔw ma parce que an nana jateminɛ segu samiya bɛ se ka se fo camancɛ la ka sɔrɔ fonsew kɔnɔ ma bɔ a dɔw la yɛrɛ fonsew kɔnɔ bɛ bɔ eh, samiya yɛrɛ ban waati an nana sɔrɔ o taabolo in tɛ taabolo ɲuman ye an ko bɔn mun don an ka wuli an ka se mɛri ma vraiment an ka ɲɛfɔli kɛ a ye an ka laɲini k'a fɛ u ka se ka fonse ninnu kɔnɔ bɔ yanni samiya yɛrɛ ka daminɛ de b'a bɛ fɔ ko sanji fɔlɔ bɛ binni daminɛ u ka fɔnse kɔnɔ bɔ n'o kɛra ji tali bɛ nɔgɔya dɔ bɛ bɔ ɲamaɲama fɛnɛ na après ji fɛnɛ tɛ se ka kale yɔrɔ caman na ji tɛna tiɲɛni kɛ dugu kɔnɔ yɔrɔ dɔ fɛnɛ na an y'o laɲini kɛ an ko fɛnɛ ko an ka fɔnse dɔw bɛ fɛnɛ ye fɔnse dɔw bɛ yen nɔ fɔnse kɔrɔw don a fɔnse dɔ bɛ fo an k'u kɔnɔ bɔ ɔ anw yɛrɛ bɛ mɛri dɛmɛ a baara la mɛ fɛn dɔ bɛ yen nɔ an ye association minnu ye i n'a fɔ jeune association bénévole de don fɛn dɔ bɛ yen bɛɛ n'i ka capacité bɛɛ n'i danyɔrɔ don baara kɔnɔna na ɔ ni baara fanga ka bon a b'a ɲɛsin sigida ɲɛmɔgɔ de ma walasa u ka se ka baara in ta ni fanga ye o kɔnɔna an nana jateminɛ segu RN6 ɛɛ n'a fɔ segu gudɔrɔn kɔrɔ in o dagolo n'i y'o jateminɛ fo o fɔnse bɔgɔ de kɛlen bɛ ka fɔnse in fa o fɔnse bɛ depuis indépendance waatiw la o dun ye segu donyɔrɔ de ye ani dunan dunanbaw bɛ don segu u bɛ don yɔrɔ de fɛ an ko bɔn n ko yɔrɔ tɛ se ka to ten c'est vrai sisan ɲɛmɔgɔw an t'a fɔ n ko olu olu nɔ don mɛ baara in yɔrɔ in datugulen don a bɛ waati jan bɔ den dɔw yɛrɛ bɛ yen bi u t'a dɔn ka ko yɔrɔ in ye fɔnse ye tellement que yɔrɔ dɔ bɛ yen bɔgɔ y'a datugu pewu an ye laɲini kɛ n ko yɔrɔ in kɔnɔ ka bɔ ka yɔrɔ in yɔrɔ in dilan ka ɲɛ walasa a bɛ se ka to gidɔrɔn yɛrɛ tiɲɛni ani yɔrɔ yɔrɔ ɲɛda ɲɛni o bɛ se ka ɲɛ cogo min na parce que ni ni ale yɔrɔ kɔnɔ bɔra ale yɔrɔ fɔnse bɛ taa fo ba la bɔn a b'a to ji tɛ tiɲɛni kɛ yɔrɔ caman fɛnɛ na an y'o laɲini kɛ o kɔnɔna fɛnɛ na an ni an ni ONG dɔ ye baara kɛ olu baara O ye ONG Enda Mali b'o la u ye formation k'an kunna eh, droit et devoir la ani eh, la participation aux sessions eh, aux sessions et aussi la participation à l'élaboration des PDSEC. PDSEC o ye san san duuru baara de ye ni mɛriw nana mɛriw b'a ale waleya san duuru baara de don walasa ka se ka quartier o quartier sigida o sigida Eh, conseil de cercle fɛnɛ bɛ a kɛ commune o commune bɛɛ bɛ bɛɛ bɛ na n'i ka laɲini de ye ka don san duuru baara in kɔnɔna na walasa u bɛ se k'o kɛ eh, baarakɛ baarakɛ misali ye u bɛ se ka baara kɛ eh, o y'u bolo baarakɛ misali ye walasa u bɛ se ka san baaraw ta san o san u bɛ dɔɔni ta a la u bɛ se ka mun kɛ u ka budget la u fanga la u b'o kɛ walima fɛn minnu bɛ yen n'olu ye urgence ye n'olu ye priorité ye u b'o ta u b'olu kɛ. o ye PRESEC baara ye bon session session filɛ nin ye duguden bɛɛ kan ka session participer parce que n'i ye mairie ni conseil cercle ta session kɔnɔna na u bɛ eh, dugu kuma de fɔ u bɛ quartier kuma de fɔ u bɛ commune kuma de fɔ ka d'a kan eh, session ninnu na wari minnu kan ka don baara minnu da fɛ ani wari minnu donna a da fɛ o kunnafoniw de bɛ di population walima eh, dugudenw c'est vrai n'i taara session kɛnɛ kan kuma t'i bolo ɛɛ i ti décision ta i ti i ti voter mais i bɛ se ka note ta i bɛ se ka renseignement ta i bɔ ko caman fana kalama ni ko minnu bɛ k'a kɛcogo man ɲɛ walima e b'a fɛ ka a ka di kɛcogo dɔ la a bɛ se ka laɲini kɛ session kɔfɛ o ye session participeli nafa ye ɔ n y'a f'i ye cogo min na kɔnɔna na an ye activité wɛrɛw kɛ o ye jumɛn ye ɛɛ an ni ONG FEDE ye baara kɛ n'o ye ONG femme et développement ye an n'o ye baara kɛ cadre dɔ kɔnɔna na an ye sensibilisation kɛ Segu commune Pelengana commune kɔnɔna na ɛɛ ka se ka coronavirus kɛlɛ coronavirus ye bana ye bana min bɛ yen n'a a nana ka na ɛɛ diɲɛ baara fanba caman jɔ ni ɛɛ yɔrɔ dugu caman bɛ yen jamana caman bɛ yen n'o caman ye confinement kɛ confinement tɛ dɔwɛrɛ ye u ye caman ɛɛ dugu kɛ mɔgɔ tɛ bɔ mɔgɔ tɛ taa baarakɛyɔrɔ la walasa ka se ka bana in kɛlɛ o waatiw bɛɛ kɛra coronavirus kɔnɔna na bon an ko an fana an tɛ sigi ten an fana bɛ yaala muso tɔnw denmisɛnnin tɔnw ani suguw la ani jamajɛyɔrɔ la ka taa coronavirus ɲɛf'u ɲɛna walasa u ka se ka kasini don u k'a matarafa walasa u ka se ka tɛgɛ ko u k'a matarafa u ka gel ni safinɛ u k'a utiliser walasa eh, dɔ ka se ka bɔ eh, coronavirus bana na parce que bamananw ka kuma don ko bana kunbɛn a ka fisa bana furakɛ ɔ kɔnɔna na ni an sera ka eh, an ye fana jamana de ye coronavirus bɛ ka baara min da tubabuw kan nansara jamana kan ala k'an kisi an bɛ ala tanu n'o o ɲɔgɔnna ko k'a bɛ kɛ yan nɔ a cɛ man ɲi olu minnu bɛ médecine olu minnu ka médecine olu minnu ka dɔgɔtɔrɔya médecine développélen don ɔ an ko bon an k'an cɛsiri ɛɛ tɛgɛ an k'an cɛsiri n'o ye ka a kunbɛn n'o ye tɛgɛko ye n'o ye kasinɛdon ye an y'o baaraw kɛ Segu kɔnɔna na o ye an ka baara belebele damadɔ ye an sera ka minnu kɛ